Daoibh a chairde, Niall Mac Uidhilin anseo le uimhir a sé sa sraith faoi CSS agus HTML. Seo an suíomh atá muid ag plé leis, trí leathanach, trí phictiúr agus níor phlé muid an CSS fós. Cúpla rud le glanadh suas sula dtugann muid faoin CSS. An uair faoi dheireadh bhí muid ag plé le pictiúirí agus chuir muid pictiúirí sa bhfillteán íomhánna suas ar an leathanach index agus ar an leathanach oideachais. Tá naisc déanta agam idir an dá linn agus tá ruainne beag just glanadh suas le déanamh. Má bhreathnaíonn muid ar siod an cód i Notepad plus plus agus an siod an suíomh atá muid ag iarraidh a bhaint amach agus an trí leathanach, baile, oideachas agus naisc. Now, má bhreathnaíonn muid ar na naisc, tá muid théis naisc a phlé cheana féin ach rinne muid na cinn thuas ag an mbarr anseo, ní dhearna muid cinn seachtracha, sé sin a thóganns go dtí suíomh idirlín eile muid fós. So, mar shampla, má bhrúimse ar an gceann seo,

URL so mar shampla seo an ceann le haghaidh ceamara ar bharr Halla na Saoirse i mBleá Cliath agus an téacs a thiocfas aníos ná é seo, turas fíorúil 360 céim agus deireadh le A. So just déanfaidh mé sin a shábháil agus déanfaidh muid. Tá sin an pictiúr curtha isteach mar a fheiceann sibh, image source, agus siod an fillteán íomhánna Sráid Uí Chonaill Beag agus siod iad na siod iad na naisc agus má bhrúimse air seo, mar a fheiceann sibh, tógann sé muid go dtí. an suíomh seo leis an gceamara ar bharr Halla na Saoirse, sin é ansin. So ar ais go dtí an suíomh agus an rud céanna, Baile Átha Cliath ar Wikipedia, Baile Átha Cliath ar Google Maps agus tá an píosa téacs sin a chuir muid ann ag an tús, is é seo leathanach na nasc, tá sé sin le. tá sé sin le baint againn. So, céard atá ag goil ar aghaidh mar sin? Tá just, is deis é seo b'fhéidir le léiriú daoibh cén chaoi le leathanach a leagan amach i gceart. So, má bhreathnaíonn muid anseo, tá paragraf againn. An paragraf ná áit a bhfuil na pointí urchair le goil. pointí urchair sin UL so an rud tá mé chun é tá mé chun é a chur isteach tá mé chun é a tabáil isteach agus taobh istigh den UL sin againn tá LI agus ansin an LI fhéin ná an href seo agus ansin tá deireadh le A agus deireadh le LI so feiceann sibh an chaoi go bhfuil tú in ann rudaí a bhogadh isteach. an rud céanna LI, bogfaidh muid isteach é agus deireadh le LI agus LI eile mar a fheiceann sibh tá an url sin an-fhada agus ansin deireadh le LI, deireadh le UL agus deireadh le P. So bhfeiceann sibh an slí go bhfuil sé ag meaitseáil suas. sin tús an P ansin agus deireadh an P sa gcolún céanna, tús an UL, deireadh an UL, tús an LI seo, deireadh an LI, tús an LI, deireadh an LI, agus tús agus deireadh. So tá muid in ann feiceáil go nuair a bhogann muid rudaí isteach, d'úsáid mise an eochair tab but d'fhéadfá just cúpla spás a bhrú but go bhfuil siad faoina chéile agus. Ní dhéanann sé sin aon difríocht seachas go bhfuil an rud níos inléite. So sábháil, refresh agus feiceann sibh go bhfuil sé sin ag obair. An rud eile le atá le déanamh ná an tábla seo ar an leathanach baile. Ní dhearna muid, an chaoi a chuireann tú tábla le chéile ná, agus cuirfidh mé seo isteach, tar éis an paragraf atá againn so siod an chaoi atá an leathanach baile faoi láthair so níl an tábla istigh so an clib le haghaidh tábla a chur isteach ná table arís ní droch-chleachtadh é chuile rud a chur taobh istigh de paragraf so sin tús P agus deireadh P. Tabhair faoi deara tá sé roimh deireadh Body so beidh sé seo mar an rud faoi dheireadh ar an leathanach. Tús table agus deireadh table. Just brúfaidh mé Return cúpla uair go mbeadh sé seo suas beagán go mbeidh sibh in ann é a fheiceáil níos fearr. Eh, is dearmhadha leis an radharc ar an scála. Tá tús table, deireadh table. Now tá taobh istigh dár table tá eilimintí difriúla. So ceann de na rudaí ná bíonn row ag chuile tábla agus an b'fhéidir arís go tabálfaidh mé isteach ag TR agus deireadh TR. So sin tús agus deireadh row sa tábla. Anois má chuirimse isteach taobh istigh an TR tá TD ann. Ní Teachta Dála ach Table Data. So an téacs a bhí againn ná Teideal agus Sonraí. So Teideal agus an copy and paste a dhéanamh anseo, teideal agus sonraí. Féidir linn é sin a shábháil agus déanaimid refresh anseo agus níl dóthain spás just scrólálfaidh mé síos. So sin an toradh atá air. Tabhair faoi deara níl aon Ins an tábla seo tá líne timpeall an tábla. Níl aon líne le feiceáil anseo. Tá tréith ag an table é fhéin má tá mé ag iarraidh go mbeidh línte le feiceáil an default ná nach mbeidh. Tá tréith darb ainm border agus tá tú in ann cé chomh tiubh is atá an border a shocrú mar luach. So an ceann is tanaí atá ná 1. So sábháil, refresh agus sin ár border le feiceáil. So leanann an pátrún seo ar aghaidh, so an copy and paste le am a shábháil orm féin, le haghaidh gach row, so tá dhá cholún chun a bheith ann mar tá dhá phíosa sonraí atá ann, so céard tá againn, tír, daonra, Ard-Mhéara, tír, daonra, Ard-Mhéara agus tá mé cinnte go bhfuil an Ard-Mhéara sin as dáta so just déanaimid sábháil ar sin refresh so bheadh sé tír daonra Ard-Mhéara agus céard tá ann Éire, ar ndóigh, Éire. figiúr 106 201 agus earraí bréan faoin dóigh a mbíonn siad á chur leis an bhfearais le feiceáil cé atá ann anois so sábháil refresh agus feiceann sibh an toradh. Le tabhair faoi deara, sa gceann seo tá. an heading nó an ceannteideal agus sonraí, tá siad bold. So, in ionad td, má úsáideann tú th le haghaidh table, heading in ionad just data, athraigh an d go dtí h, beidh an row sin, beidh an sraith sin, agus refresh agus faigheann muide. Tá rud éigin in easnamh agam. Tír, daonra.

agus sábháil agus refresh. So sin é. Tugann tú faoi deara le border. Tá rudaí eile ar nós cell padding, cell spacing agus eh b'fhéidir gur deis é sin actually le labhairt ar feadh soicind faoi W three schools. Tá mé chun fuinneog nua a oscailt anseo i Chrome. just control N agus w3schools dot com Mura bhfuil sibh i dtaithí air seo cheana, ba cheart go mbeadh. Seo an áit a fhaigheann tú amach cén chaoi le html a úsáid. So, feiceann sibh anseo, tá learn html agus ansin dá mbeitheá ag iarraidh fáil amach faoi mar shampla, html tables, tá sampla anseo. agus tá try it yourself, tá sé iontach ar leith try it yourself examples, how to create tables in a html document, table examples, féach table border one agus díreach an rud a bhí muid ag caint faoi ansin okay pléann siad ansin html tables and the border attribute to display a table with borders pléann siad headers agus ansin tá more examples, Tables Without Borders, Baintear úsáid as Tables Without Borders nó bhíodh le leathanach a leagan amach, ní mholtar é sin níos mó, ach captions agus ansin mar a fheiceann sibh tá cur síos ar go leor dhóibh so má bhrúimse ar an tag table téann sé isteach i browser support agus feiceann sibh na tréithe, d'úsáid muide border ach tá go leor cinn eile, BG Colour, Align, Cell Padding, Cell Spacing, ahem. Cuid acu, tá siad seo ag imeacht, so ciallaíonn deprecated in HTML 4.01 nach moltar é sin a úsáid níos mó. Is CSS atá ceaptha rudaí mar seo a láimhseáil sa lá atá inniu ann, Not Supported in HTML5, ahem. So just coinnigh súil amach le haghaidh. cuid de na rudaí sin ach téigí i dtaithí ar W3 Schools. Má bhrúimse ar html anseo, tá references acu so tá tú in ann, mar shampla, html tag reference agus tá na tags uiliug atá muid th'éis bheith ag plé, cén chaoi le comment a dhéanamh, rud nár phléigh muid, fáil amach faoi, doctype, pléite, a. agus go leor cinn nach bhfuil pléite, cuid acu an-nua mar gheall ar HTML5. So, sin an ceacht mór inniu, téigí i dtaithí ar W3 Schools. com. Sin é an ceacht seo.